igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ cheche igbo keleenụ igbo rienụ igbo ṅụọnụ anyị abala nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla bụ onye igbo ma bụrụ onye kwenyere na njem nnwere onwe anyị na-ekwu okwu ya onye kwenyere na ịchụ aja nnukwu onye ndu maazị Nnamdi Kanu na-achụ ihe onyonyo a m na-akwado ime nke a na-eme emere m ya maka ịsa brọda Paul Chigbo bụ nwanne anyị nwoke ma ọnụ mmiri okwu ya na-atọ ụtọ makwa na-aha okwu brọda Paul Chigbo ana m ekene gị ngwuru be gị na ndị niile bụ ndị gị na ha na-alụ ọrụ ehm, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ o nwekwanụ ife ọzọ m chọ ikwu itinye ọnụ n'okwu abụghị okwu brọda Paul Chigbo okwu o kwuru izuụka gara aga ebe o kwuru okwu banyere ndị Igbo ịzọ nnwere onwe ịzọ nnwere onwe nke ọ na-ekwu okwu ya wee bụrụ na anyị agbanwe afa anyị hapụzi ikwu okwu Biafra anyị akpọzi ya Biafra ebe ọ na-ekwu nke ahụ ka ọ na-ekwu na anyị kwụsị gịnị bụ ihe o ji were na-ekwu na anyị akwụsị Biafra maka na o nwere ofu onye ma ọ mmadụ abụọ ndị zọrọ zọrọ ọchịchị bụ ndị nke na-erite ihe na na-erite ihe elele na ihe a na-adịghị mma na ihe na-emegide na-eme ndị Igbo bụ ndị ọ na-ege ntị maka ndị a ka o ji wee na-ekwu na anyị nwere ike gbanwee afa ka ọ bụrụ na a kpọdebere afa ahụ na ihe ka ya mkpa bụ nnwere onwe ndị Igbo m wee na-ajụ brọda Paul Chigbo gịnị bụ nnwere onwe nke ị na-ekwu i kwukata mgbe mbụ sị na ị na-akwado maazị Nnamdi Kanu ị nọkata kwụsị i kwubezie na a na-asọpọtụ Peter Obi i mepekwa ọnụ sị na yes na o nwe ihe dị njọ na anọkata azọkata nke a azọwa nke a wee ka ị nọkata nke a kwue kwe na ndị Igbo i wee soro nwatakịrị nwa nkorobịa nke a na-akpọ e, nwa Bex TV i wee sorozie ya na-ekwuzi okwu ka onye aṅụjurọ mmiri ara nne ya afọ na i ji ọnụ gị akwuo na enweghị political emancipation wee na-azọkwa nnwere onwe ndị Igbo na ihe ị chọrọ economic emancipation ka ịzụta nke ahụ ma na-ajụ gị kedu ka o si dị dị gị ka ọ dị mfe ka ọ bụ ihe anyị emenwe eme na ị gaghị enwe political emancipation wee nwee economic emancipation ị ma na mgbe ụfọdụ unu na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha m ka unu eji maka ụfọdụ unu ji nnọọ afa maazị Nnamdị Kanụ wee pụta n'ihe onyonyo ka ndị mmadụ were sobe unu unu wee na-enwe followership

ọ na-abụ mgbe m nọ na-agbazi iwu n'obere nwa nke Bex TV nwa okorobịa m na-enene ya anya na ọ obere nwa ọ ka ji agbara ego ndị social media mana gị nwa na-enene anya na ị bụzi okenye a na-ege ntị n'olu ị na-ekwutekwa okwu ebe ị nọ na-ekwute okwu na ọ mgbe mgbe i kwutakata kwutakata i mebisie ihe niile ị na-ekwu

emegide ndị Igbo na the same video nke a na-ekwukwu okwu ya ka i ji na-asị na ọ na-abụ ofu ndị bata mmadụ abụọ atụkọ isi ọnụ ka e megide ndị Igbo either na ndị Yoruba na ndị Fulani bịara maọbụ ndị ebe a na ndị ebe a bịa imegide sọsọ ndị Igbo now how come you want to now have those wonderful ideology ihe niile anyị chọrọ ime ka ọ na-emekwa ndị Naijiria yet na-achọkwa economic emancipation na ị nụgo gossip of how it's not even gossip ihe na-ekwugo nke Adeboye

etipịa gị na ofere mmanụ n'ugwu abatakwa n'Igbo tipịa gị and you want to sị gị na this man a na-asị akụrụ ụlọ this program na-ekwu when, when I look at you people I see, I see a height of cluelessness very clueless you don't really know you don't have

igosi na ị ma ihe na-eme ndị anyị na-ekwu okwu na-agba mkpụrụ mmiri sometimes I think they reason above this okay sị chenjiere ya afa ọ bụrụ na afa ya ese it will be like uh, chasing uh, uh, uh, uh going uh, beyond just chasing the object going for a subject instead of being objective

so you will come around nwa gị ruo 20 years or maybe ruo 20 25 or 30 they say anyị echenjiere ya afa ma ọ dị ka ma kata na afọ anyị efekwa ka ichenji ya afa nwa gị nwee problem bụ spiritual or eh, psychological why not just tackle the problem ya eh, e mezie nwa gị abandon you sound so clueless I, I, I just see a high element of my mental myopia in your reasoning these days. Ị gakata n'iru ị gaba n'azụ ihe niile ị na-ekwu okay ka e buru nke how your political idea is not in fact your clueless ideology your clueless, let me know because it's not political idealism here

akọrọ gị ebe a na-akọyeri na-akọ akụkọ ndị mkpụrụ mmiri akụkọ ndị mkpụrụ mmiri ka unu just nọ na social media na-akọ ee eh, ee eh, this one a na-akụrụ gị aka pọchị bụ omekwu okwu ewu pọchị bụ omekwu okwu a na-akụrụ gị isi a na-aza gị na-akọyeri na-emislead ndị mmadụ ee e nwee new union na ọ bụrụ anywhere na-eme the other day say bụrụ everywhere nwee eh, igbo eh, eze ndị igbo ebe a eze ndị igbo ebe a that means you are even supporting the eze ndị igbo ndị oshi all this this anọkọta even ndị igbo ndị Iwuanyanwu abalị bụ kịta ọ na-akọ agwa aka Iwuanyanwu ekwu n'okwu release Nnamdi Kanu how far nke Soludo kwuru ebe how far anybody that want to get political relevance and acceptance o weta Nnamdi Kanu front ọrụ unu unu achọba ya ozugbo front ha nara unu release Nnamdi Kanu anyị release Nnamdi Kanu ebe ọ kwụsịrị ya ọ bụrụ na nwa Iwuanyanwu Emmanuel Iwuanyanwu ka eji eji ejie ya for one month nọ n'ime ya o kwuru dada akọsị akụkọ akọ akụkọ a na-akọ na beer parlour nke a aga unu akụọ aka ọ ma na o nwetago obi ndị unu obi unu

Iwuanyanwu, was he not the one jostling for one position or the other yesterday? Ngwa ọ na-anọkọta ndị nke na-anọkọta akpọbasị ee eh, si chief forward Orji Uzor Kalu Igbo eh, Senate presidency Orji Uzor Kalu Orji Uzor Kalu ka unu ya forward for Igbo presidency eh, Peter Obi ha ndị ya eje represent unu ebere ka m na-emere unu mana udo dị unu niile ya afụkwa ihe unu mere onwe unu because ị na-agwa ị na-eme institute an Igbo Union eh, so that they will be eh, eh, questioning the governors or every governor governor chọọ ịrụ ọrụ like ihe anyị nọ na-akọyeri ihe governor chọọ ịrụ ọrụ anyị agwa governor ihe ọ ya arụ governor when you accepted to be in this same enclave when you accepted to remain in this same enclave you must be bounded by the laws of the land

you want to build if you are so clever to know that na e nwere conspiracy against you as ndị Igbo now you want to now pack down and uh, reside in Igbo land ị chọ ka unu bịa kwarazie ka unu bụ akụ ruo ụlọ ka natawazie n'Igbo now ka ị nọ n'Igbo still under um, enyi gị nwoke a na-ekwu akụ ruo ụlọ kemgbe o kwubere okwu ahụ nwoke ebe ị nọrọ na-ekwu okwu eh, na champion sị release Nnamdi Kanu kemgbe ịma ya si bụrụ mmadụ kedu in what way ka ị na-afụ ya ọ na-anụkwa ọgụ ndị Igbo onye nke nwezi mmiri ribe ya investment after na ọ wastegoro his years chasing shadows mmiri eribezie ya agbata ewere unu na na social media amara in fact ekwukwara ka m bịa jụzie ka ndị ire a na-akpali bọsa amara ka ụmụ chinchi ka ndị a na-enye unu na-eme unu a na-akụzi akụkọ ndị mkpụrụ mmiri

ka a formụọ nke dịgode adịbị fair na a form the union gwa ekwe iwe onye nwa abanyegwa klif ọ na-ekwudo ka e release Nnamdi Kanu but anyị nwere hụ 20 million o weta 10 jee bu ụzọ nyegodi ya ịtụzi ya ka anyị wee sobe gị n'azụ na i nye ya o jide ya ya arụọ eh, kidney hospital wee rụọ na-akọfusi akụkọ you know that you are not accepted in the country you are not accepted that anything ị rụrụ here

economic emancipation atọ ọ sụọ n'oyibo a na-akụpụ aka ọ sụọ n'oyibo ị makwa ihe ọ sụrụ ihe a ọhụrụ anyị amago na ndị nọ Britain ekweghị ebe ndị Britain jidere the political emancipation ka ọ bụrụzi economic who told you that economy can work outside politics who told you that anything that politics can work outside the frameworks of economy

ịhụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ọ anyị bụ ndị na-afrọntụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ebe ọ bụ na e gere ihe ụlọikpe o nweghị ihe e getere a na-akụ eri ee ma ọ bụ ndị ụlọikpe si like um, uh, Maazị Simon Ekpa our uh, Prime Minister Biafra Republic Government in Exile n'ugwu gị na ndị gị na ba na-alụ ọrụ biko e nwere ike iwe gị adị ọkụ by the insult anyị na-enweta na ụlọ ikpe ụbọchị taa ama m na i nwere ike na-akwado ihe anyị eme eme mana iwe gị jụrụ ka anyị chewe like uh, some of our uh, uh brothers have suggested today anyị carry any action anyị enwe division today ihe ọbụla anyị eme ka anyị chebe ya till 29th when most of the most of ndị Obidient niile eh most of ndị Obidient niile ndị nke ka fọrọ ndị nke ka na-hope eh, when they would have seen that their hopes are clearly dashed eh aha nwezi ife anyị eme I think I was in your command. You know, like the Ambazonian guy was advising us the other day.

uh, keep getting away. And so we must uh, wake up to this reality and uh, if we can press harder from any other dimension unu akwado ebe anyị na-ekwu bata ya ka mma na emechaa ka anyị chere ha within this 29 so that ọtụtụ ndị obi dị otu a niile ndị obi dị otu a niile they will be very they will be very raged they will be very enraged ụfọdụ ha ka na-e hope to get justice eh, so mgbe ha fụchara ihe a na-akpọ Nigeria 29 eh, eh, nwezi ihe ọbụla egwu ọbụla ị na-akụ ha eso gị gbaa ya hmm, ị ma ndị be anyị bụ ndị eriri eri ọ dịgo ka ọ ndị otu Paul Chigbo ha so biko igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ofu okwu a ka anyị na-ekwu ndị be anyị na ịdịrị gekene ife nwa amadi a Paul Chigbo na-ekwu n'ọnụ ya ife ya nnọọ a na-ekwute okwu a na-atọ ụtọ na-ekwu okwu onye agha mana ọ na-akọ nkọ eri na nke a ọ na-adịbụ mbụ ekwutesi okwu mana ị mago onye mekata dị ya ka ọ nwetago fame onye bido ha na maazị Nnamdi Kanu na onye ndu onye ndu onye ndu ee eh, ọ nwetawe followership from us eh, mana a nọkata ka o dogo anya na na ya amadị ebe ụgbọ ya na-aga aga ekwukata o kwugo kịta ovu maazị amaghị m ka onwe maazị m ka m hapụ dị ka m kparị mmadụ mana okwu adakata dịka okwu onye mkpụrụ mmiri join na ya ekwuzi okwu biafra kịta na in fact na the name sef na ọ bụrụ na ya akpọdebe sị kpọdebe the name biafra ee ka ọ wee tọọ na ọ nwee nke ndị otu ndị ndị enyi ya nwoke from politicians na-ekwu ee na-akpọ afa a bụ bịa biafra na ọ ya esekata ma ọ ya ese amazị m ka ndị enyi ya nwoke a bụ ndị ọ na-ege ntị ka ọ wụ mmasị nwere onwe anyị amazị m ụdị mmụọ nwere onwe nke a wa na-ekwu okwu ya so otu o si dị ọbụzi nwere onwe nke biafra ka ọ na-ekwu ebe ọ na-a condemn bụ na the name biafra ya bụ okwu ka hapụ ịzọwa shadows instead of substance eh. Okay, so um, o do m anya na unu aghọtago ife anyị kwuru ebe a Eh, ya gazie gbasapụnụ ozi a na um, nke a- na nwa nwa amadi adaala ada okwu gbasaanụ ozi a tụsaanụ ya na um, nke o kwuru egosigo na ọ sụwago ngọngọ ọ sụwago ngọngọ anyị ahapụzi biafra wee mewezie institute eh, an economic team mewezie institute a new igbo union bikonu maka ọ dịka unu aghọtasịrị ihe m kwuru ebe a Iwuanyanwụ Emmanuel Iwuanyanwụ unu na-akụrụ aka na ọ wụ new Ọhanaeze ndị Igbo leader Emmanuel Iwuanyanwụ is only using Maazị Nnamdi Kanu to gain acceptance ka unu wee mee acknowledge his government as Ọhanaeze ndị Igbo Uh, uh, who was that? There, there's one Fulani man mere comment na taa ka o doro ya anya na the only thing na e nwere bụ Igbo leader bụ Maazị the only mmadụ e nwere bụ Igbo leader Maazị Nnamdi Kanu na in fact na taa ka ọ fụrụ na ihe a na-akpọ Ọhanaeze ndị Igbo is very irrelevant and as a matter of fact very inconsequential to ndị Igbo na ọ wụ Nnamdi Kanu a ka onye ọbụla ma na o doro anya taa so Emmanuel Iwuanyanwụ na-achọ iji afa onye afa onye ndu were gain acceptance and relevance maka na ama m ọ bụrụ nwa ya nwoke ka o ji ka e ji ihe a e ji nwa ya nwoke one week ka ọ hapụ ịma ihe emeburu ọ ga na-ada everywhere otu a e, a gaba kwuwere okwu kwute kwute okwu Ike Ekweremadu ee na ọ ma na eziokwu na ahụhịa na ndị ugwu na ha anaghị ekwutezi politicians anaghị ekwute okwu Ike Ike Ekweremadu a makwa na eziokwu na ọ mejọrọ unu adazi na-akpọtara ya afa ndị ori a ọ bụrụ ndị ori ndị a bụ ndị a dị very evil we can't protect people demonic as Ike Ekweremadu very heartless beasts these people are very beastly imagine the the amount of money nọ in cash

na ọ na-ekwu na ego niile a natara Ike Ekweremadu why not return it to the eh, eh, eh, to Igbo Igbo to ndị Igbo biko a return ya to ndị Igbo onye ka a ya return ya were you not there when uh, it was uh, who was this uh, Delta governor

ị kwụ ị kwụ ị kwụ ebe a taa ị kwụrụ ị kwụ n'ebe a echi ị sị after all ee ee a naghị achụ ofu ihe na a chụwa nke a nke ekwe ha achụta nke a and you think that the international community are too daft no today gwakọta ha na ị na-achọ ịdivorce nwaanyị a nwunye gị na ị chọọ ịdivorce ya ị chọọ ịdivorce ya echi nọkọta ị sị ha mba na nwaanyị atọgbuwokwa gị echi i kwutekwa nwaanyị edoweta i buru ya gaa shopping ha na-afụrụ gị clips nwanne echi sị ha ị chọkwara ịdivorce ya ọdọkata gị nnọọ mbọsị mbọsị mebi nwaanyị si gị ee you are not treating me fine ị dade chi divorce echikwa ịkọrọ bịa nobody no judge will no judge will take a side in that case no judge will because they know you are not yet ready oh you gotta tag gotta tag if ever Hageshi bata so you just keep doing one thing and you think that international community are so clowny you, you think that they are all clowns echi i kwu freedom taa i kwukọta freedom i je mee election ị sị je tụọ after all ee na o nweghị ihe dị njọ na ihe na a na-azụ nka na-azụ nka i kwu freedom taa echi i je election ị dazie ị pụta echi sịwakwa ha freedom ị nọkọta ị convincekwa ndị mmadụ because people of people of your class are very inconsistent annoyingly inconsistent you have no stand anything chi fotere ị kọrọ nke ahụ gawa that day ọkwa ị nọ na social media ọkwa i nwe followers a na-akụpụ n'aka na chigbo ma ekwu okwu ma ekwu okwu ị kọọ gaa n'elu ị kọọ gaa n'ala ọ wụhụzi biafra ka a ekwu anọkata akọ na anyị protect oh yes mmegide a na-emegide ihe anyị na-agụnye na ihe mere Ekweremadu asị mmegide a na-emegide otu unu unu nwa ndị ụkọchukwu na-emebikwa afa ụkọchukwu ma ụfọdụ e, e, e, Elias Matthias ka ọ gịnị na-akọgheri ihe ọ na-akọgheri o wee na-enweta followers because unu nwa ndị ụkọchukwu are very inconsistent ị ga na maka na ọ bụ nwanne gị a dubious human being like Ekweremadu maka na ọ bụ nwanne gị maka na ọ bụ onye Igbo you advocate for his protection

unu na-emebikwere afa afa christianity eziokwu bụ eziokwu ọkwa nekwe ka ị na-akpọkwa adeboye afa na nke ọ na-eme side ya nekwe ebe ị na-eme nke gị hmm? this is how you people keep protecting all these eh, all these political pilferers ee maka na ọ wụ nwanne gị maka onye be unu maka na ọ wụ onye igbo so you have to give him cover you have to you have to at least say protect ya na anyị asị nke anyị nụ eh? the other day you were just there you almost strangled Simon Ekpa if you could yeah, because you had no capacity to do anything to him ee eh, na ọ bụrụ onye ndu na onye ndu kara asị na a na-abụ onye ndu ekwukata asịkwa na sa atụnye na anọkata ekwukata onye ndu asịsị ji etụkwa as if na onye ndu is an inconsistent fellow that na e were 2019 onye ndu was very out very clear in his stance that we will not be repeating this but for the purpose of clarity let this be the last of it na ndị Igbo ekwugo onye ọbụla ekwugo na na kịta ka ndị Igbo nwere opportunity ịga close to Aso Rock na ka ọ hapụ ịdị in history na ipob stop ya but we will not be trying this next time onye ndu was very clear in that you were leading a campaign of calumnity a campaign of calumny against simon ekpa gịnwa chigbo you think that ị na-agwa Elias ị na-agwa Matthias na na akwụkwọ a na ihe niile o kwuru dịkwa na anaghị echefu ya anyị anaghịkwa echefu nke gị wa kwu na Simon Ekpa eh, na ọ bụrụ onye ndu ekwukata na anaghị eji eh, bitterness na-eme now you you ended up inciting your followers against uh, Simon Ekpa you, you you you succeeded in that from your own followers now a lot of them were beginning to see Simon Ekpa as a as one terrorist as one satanist na o rugo na aka ndị igbo na e, e, e, etigbugo ndị igbo na Lagos emego nke a na ịchọ agụ onye ya bụ onye igbo ya ekwu onye ekwuzi ọkwa ndị a ilidicha campaign against ọkwa ofu onye a bụ na onye ọzọ ya ekwu n'okwu a kedu onye ọzọ ya ekwu n'okwu ọ Orji Uzor Kalu gị enyi gị nwoke dịzi gị ka tata o ezi ya maka ọ dịzi against Peter Obi no ọ dị same people ndị ya dọkwuru n'ugwu na akwa ya ka Ohanaeze ndị ochie nke ọhụrụ ị na-achọ ka eme institute new igbo union new igbo union ha ga na-atụrụ ego atụsị ego enye fa e wee na-arụzi projekti arụ projekti nka e, so that e wee nwee na economic emancipation ebe ọ bụ na anyị ya enweta nwụrụ enweta nwụrụ ajị nwụrụ e, political emancipation ị na-akọ bro Paul Chigbo kpachapụkwara onwe gị anya ka ọ hapụ ịdị ka anyị adụbago onwe anyị aka n'ọnụ okwute akọrọ n'ọnụ igbo mụrụ m ndeme ọzọ daalụnụ tụsaanụ ozi a tụsaanụ ozi a na iwe dị m iwe dị m aya m ekwupụ ya ka o si dị m n'obi iwe dị m iwe dị m na mmadụ anọ mmadụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ ihe nka ndị a na-eme okenye okenye nọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụrị onye ekwu onye ekwu ekwu ka ọ tọba ụtọ ka ọ tọba ụtọ ka e nwee ndị na-eso anyị ndị followers adịba adịba mma mana biko biko gezienụ mgbasa ozi Paul Chigbo mgbasa ozi a mere iwe ji ewe m nke otu a geenụ ya unu na-anụ unu unu na ntị unu ekwenụ ya
igbo mụrụ m ana m ekene unu ụmụnne m ndị igbo gbaa gburugburu na mba ụwa niile ọ dịgokwa ka ọ na-adị ọ na-abụ e sibe eghere eghe anọrọ anaghị ana nsịkọ sị na ọ bụrụ na e sibe ya n'ọkụ na nkụ dị n'elu ụwa ya agwụ mana anyị ya adịrịrị ndụ ndị ọ bụ anyị na ha wee na-ekwukwazị kama mmiri ahụ e siri n'ọkụ ya asụ kama nkụ dị n'ọhịa agwụ ụmụnne m geenụ ntị e nwere ihe nchọpụta na ọtụtụ ndị kpọrọ m nwekwa ihe m chetara na-eme n'etiti ndị ofe mmanụ na ndị ugwu n'ebe anyị nwa nọ maka ife a na-eme bụ a dị ịbụọ e nwudo ofu onye n'ala ọ ife a na-eme anyị bụ ndị Igbo n'obodo a unu gee ntị agbanyeghị mbọ nwanne anyị nwoke na-agba ka o nweta mpụtara ụlọ ikpe maka akwụkwọ atụ gee ntị ọfụma ma ọ bụ na ịbụ onye Igbo ọ bụghị na isoro na ndị osu imi ọkwa ụnụ fụrụ ndị ofe mmanụ enwere ihe onyonyo ndị m megasị wee gụọrọ ụnụ site n'aka ndị nna nna ha wee ruo n'aka anyị nwa ma EndSARS emere ma elekshọn ekwu na Labour throughout ife niile ịfụrụ sabo bachara na ya ndị ofe mmanụ mechaa sabo na ya unu gee ntị unu ma na ife niile a na-ezo ezo na Aso Rock na ndị ofe mmanụ ma maka ya ma ọ nwegoro onye ọzọ chineke ya ajụ ajụjụ ọkwa ịfụrụ Adeboye nwoke a nwere ajụjụ ọ ya azara chukwu maka oge ahụ a na-e-rumour na onye isi ana anwụgo o so wee jee London wee bata ewetara anyị still foto edewecha banana pineapple ọ ma ife niile na-aga n'obodo a maka na onye na-alụrụ ya ọrụ bụ onye nke abụọ n'obodo a ọ bụrụ Yemi Osibanjo ọ ma ife niile na-aga unu afụ n'ebe o kwuru okwu ma ọ bụrụgodo akwụkwọ atụ ife m ji ekwu okwu a bụ ebe ha ma ife nzorumo dị na isi obodo a e wee mekwazie nwanne ha onye isi ala anya fụrụ deal nwere share onye bata na ya fụcha ọkpa egwu ha ebe ha na-adụ ire anyị ukwu nya ka mmegide a ji wee na-akawanye njọ ha ma ihe dị ebe ahụ ọ bụrụ na echukwara ha n'agbanyeghị na onye etinyere dịka nwanne ha onye e zutere ọchịchị nye n'aka na ọnọdụ ka ofu nku ume ka ọ fọrọ ya mana a ma eji aka wee tọgbunye ya mana e mere ya ka e wee tie ha aka n'obi maka na ha so wee mara ife nzo dị ebe ahụ unu chee ife anyị na-ekwu eche ife m na-agwa ndị be anyị bụ otu ọsọ nya dịrị uche gị dị na akụnụba gị maka enwetara m ọgbụgba ama ọ bụ na inwe moto ịnọ ọ bụrụ ịtọ i bunata ị ka jide ofu ọ bụ na ịgba ana ana arụzina ụlọ ọ bụrụ na ị ka na-achọ ịgba agba agbazina ị ka ya abịa fụchaa ebe a na-agba ana enwecha na ndị gosichaa m ebe ha na-alụ estate macha mma ma nke Siman ma ndị otu ya enwechara ụnụ ya afụkwa ife onyonyo a ka ọ na-aga eso wee mara maka ya aka m dịkwu na ya ka ndị be anyị nata ka akụ wee ruo ụlọ ka o kwuo ebe o si ọ bụ na inwe moto ịnọ bunata ịtọ ekwubuo m ya agbana ọsọ Abiola ka a ghara agbana ọsọ Tinubu otu ọsọ nya dịrị e nwere ọgbụgba ama enweta na uche ndị a dịkwa na nnukwu afịa dịgasị na obodo ndị ofe mmanụ ife dịka trade fair market na ọtụtụ ebe ndị ọzọ maka ife a na-eme anyị bụ a na-eti nwata n'iru nne ya o nwee ife ọ ya-eme nya mee eji maazị onye ndu eji ekwuo sị rapụ ya ha gbaa ume o nwere ife mmadụ ya eme anyị nyụọ anwụ anwụ agba anyị ọ ife bụ uche ha ejikwa Senator Ike Ekweremadu ha kwuo na ha enwerọ power itinye ọnụ n'okwu ahụ n'agbanyeghị na ife o metaa ka ọ na-arịa ejikwa onye ndu ndị Igbo na Lagos ụnụ gbakọzie ụnụ amarụ ekwesịrị ijide ya maka ife ahụ o kwuru a na-ethreatenkwa nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ka ọ rapụ obodo a ife nine a bụ mkparị na nneda anya ahụ n'ebe ndị Igbo nọ maka na ama m na nke Datti kwuru onye na-esota nwanne anyị nwoke na Labour Party na a ka rapụrụ ya nke MC Oluomo kwuru a ka rapụrụ ya mana ebe ọ na anyị si wee kwugharị okwu a nwụrụ anyị n'ime nga ebe anyị si kwugharị okwu a nwụrụ anyị n'ime nga anyị dịzie ka ụmụazị enwe nne enwe nna ọtụtụ ụmụnna anyị akpọgo m na ụlọ nga dị na mba ụwa niile ma ndị Asia ndị kpọrọ from prison dị na Dubai ndị kpọrọ from cell dị na Indian enwere ofu city enwere more than 200 cells ebe ndị be anyị nọ ndị Ethiopia na-aba akpọpụ m akpọkwa m akpọpụ m akpọkwa m ụmụnna anyị na-atanụ afụfụ ma ndị nọ China na mba ụwa niile ebe ndị Igbo na-agba ka ụkpaka ana m ekwuzi ụmụ nwaanyị anyị ma ndị na-agba akwụna kpọrọ m from Ghana nke m gwara ya nata ka a mara ife anyị emere ya ọ sị m na o nweta ezigbo ọrụ wee rapụ akwụna na ọ nya ka o ji akwụrụ ụmụnne ụgwọ akwụkwọ ụmụ nwaanyị Igbo eji eje mba ụmụ nwaanyị Igbo ị ma na ọnụ ahịa ha dị oke ọnụ ka e wetusịrị n'iri nsị ịṅụ mamịrị ịgba akwụna na-edina mba dị iche iche ọbara ha na-agwazi ọgwa a na-ekwu na ụfọdụ abụrọ ndị Igbo anyị ada aghọta ya ọ na-akawanye njọ ife m ji wee na-ekwunụ okwu ụmụnne m bụ na ọ dị m mwute mana ajụjụ bụzi na mkpu niile anyị na-eti na mkpesa niile anyị na-ekpesa kedu olileanya anyị ntụkwasị obi anyị dị ebe Chineke nọ mere kedu mbọ anyị na-agba dị ka mmadụ e nwere ife anyị na-afụ n'ụzọ anyị ka na-aga na ngwụcha ụzọ a enwere light at the end of the tunnel kedu onye kwụ na agbata chukwu na mmadụ who is standing in the gap kedu ebe ndị legal team anyị nọ kedu ife na-emenụ Barrister Ejiofor Barrister Ejimakor Barrister Emeka na ọtụtụ ndị ọzọ kedu ife na-emenụ kedu ife ya-abụ ọ bụrụ na ife anyị na-atụ anya ya emerọ na ife dị otu a ka anyị ya-eme kedu ka anyị esi wee nụ bịanụ dịnụ ka ukwu azịza kee ebe ndị ọchịchị nọ n'anị Igbo nọgasị traditional rulers ndị eze na ndị igwe ife m ji eti mkpu a na-akpọ oku a bụ na achọrọ m inweta ụsa maka anyị nọzi ebe ụzọ gbara ịtọ na ịnọ ọ ndị okenye ya agwa anyị nekwa ebe anyị ga-esi ọ mgbe eji ama okenye a sị na ọ bụrụ na nwata na-eso okenye ataghị n'ụkpọrọ nke ọ taa ose ọjị igwe Kenneth Orizu igwe Nnewi obi of Ọnịcha igwe Mbaukwu igwe Amosu igwe ọnọ na nkume eze Katakpim Ọkwadike na Igbo Ukwu dọktọ Chukwuemeka Ezeife prọfesọ Emeka Anyaọkụ dọktọ Ngozi Okonjo Iweala unu so na ndị a na-ege ntị a na-enejere anya kedu ife na-emenụ ebee ka unu nọ ihe niile e merụ tupu a tụọ akwụkwọ mgbe a na-atụ akwụkwọ na ka a tụchara akwụkwọ ọkwa mmadụ ka e mere ya ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata eziokwu na onye na-anụ nwaanyị ọgbanje adị ewe iwe ọsịsọ mana anyị eji n'uche wee zụọ ahịa maka na ebili mmiri ekwesịrọ iri azụ ikuku bugharịrị ọdụ igu kwesịrị ibuchi ya ti ebe o si wee buru ya ọkwa ị hụrụ onye nna ya na-esu atịba agwọ ekwesịrọ ịtagbu ya ihe m ji akọwa nkọwa niile a bụ ka ọ gba ofeke gharị maka na ọ ndị ofeke ka anyị na-arịa n'ana Igbo na anyị na-aba n'ohu na nke ikpeazụ a ọ maka ndị ofeke na a na-esu anyị imi ọ maka ndị ofeke na a na-eme sabo eme ife ndị ọzọ ọ maka ndị ofeke ndị ohu na-atọ ụtọ ajụjụ m wee bụrụ otu ọ dị n'izizi wee ruo taa ka ọ ya-adịrị wee gawa kedu ihe anyị na-ezube ọ bụrụ na nke a na-atụ anya ya emerọ kedu ihe ọzọ jeka imenụ maka ndị ọ bụ anyị na ha na-akpakwa nkata kwuru nkata ha na-eme nna ha na-eme ibe ya ọ bụrụzi sọsọ ahụhụ ka ndị Igbo na-ata n'obodo a anyị na-agbazi okpofu na-agba mmee ọ dị m mwute e nwere mmọnwụ a na-akpọ ọkanga ichida onye ọna chọrọ igba egwu mmọnwụ a ọ bụrụ haana na i bidorọ ọkpa egwu ya ka ị na-awị ara ị ma nweta ọkpa egwu ya ọkanga ichida ị chọọ igba egwu mmọnwụ a ị ya-ebido ya ka ị na-awị ara tupu i nweta ọkpa egwu ya anyị ajụgo anya oyi rie nne na nke ikpeazụ a ọ dịkwazie ka a ya-asị na ndị Ọhanaeze bụzi soshal klọb na ebe ọ ka ewute m maka ọ bụrụ na ha dịpụrụ onwe ha na aka ndị ugwu adịrị ya ihe dị iche ya adị ana m atụ alo wee sị o e kwesịrị inwe Igbo union ndị otu kwudosiri ike chọọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ndị ga na-eji ego otu a wee na-arụ ọrụ dị n'ana Igbo e nwere ọtụtụ ụmụnna anyị nọ na nga enwerọ ọnụ na-ekwuru ha enwerọ ndị na-eje ajụ ajụjụ ha ha anọzie ka ndị enwe nne enwe nna e nwere ọtụtụ ọrụ na-aga n'ana Igbo ife sọrọ gọvanọ ọbụna ka ọ na-arụ ife sọrọ onye ka ọ na-eme ọ bụrọ otu a ka o kwesịrị ịdị e kwesịrị ka e nwee goal e kwesịrị ka e nwee ife nnereanya e kwesịrị ka e nwee ife anyị na-achụ ka ọ bụrụ na ofu post ka a na-agbanye goal e kwuo na anyị enwe kidney hospital anụchakwuo na ọ bụ nke ndị senators from the right source ka e si wee zodo ego e kwesịrị iji wee rụcha kidney hospital n'obodo a anụgo m akụkọ ọhụ anụgo m akụkọ na-atụ ụjọ ntị m na-akpọ wuruwuru ntị m na-azọ wuruwuru otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya-akwụdosi ike otu a kwesịrị ịsị na roadblock niile a dị n'ana Igbo na a ma nwezi ya maka ndị ọkaikpe ya-anọ n'otu a na ekwesịrị iro niile dị n'ala Igbo gọvanọ ya adị answerable n'ebe otu a nọ otu a ya agba mbọ wee fụ na ndị ntorobịa ya ụmụ okorobịa na agbọghọbịa anyị na ha nwegasịrị ọrụ na ya enwe industrial estate n'ebe a ka ya ada arụ industries amara ka anyị esi wee gbaa mbọ ka m mazie ma o nwe onye ya asị ndị Igbo emepena be ha nene ndị ọchịchị anyị ọrụ adịrọ ụmụazị jezie nọwa nkịtị ṅụwa mkpụrụ mmiri maka aka nọ nkịtị ka ekwensu na-achọla ọrụ ejezie egote egbe bunye ndị vigilante a na-agbagbusi ha ekwuro m na ife ọjọọ ha na-eme dị mma mana ọrụ ọ dịkwa ego a ya eji wee rụ industries ka eji wee na-eme acquire personal property na abroad ife Chukwu ya ekpe n'ikpe erika ahụ ụzọ ihe naabọ cheru ndị Igbo n'iru gbara ọkpụrụkpụ nke mbụ bụ economic cum political emancipation nnwere onwe nke economy ya na nke politics mana nke economy dị anyị n'aka ọ nya ka eji asị na akụ ruo ụlọ ndị be anyị bịa mebe invest n'ala Igbo economy dị anyị n'aka economic freedom mana nke political bụ nke ndị Britain na ndị obodo a ji anyị n'ala ụfọdụ ụmụnna anyị so wee pụta nke ahụ ndị osu imi mana ka anyị napụtagodo onwe anyị na nke economy onye nene ndị emir nene ndị ọba ị fụ na ndị ọchịchị ha ka na-ege ha ntị mana nke be anyị ebe a bụ o nwere ife a na-akọ nwere isi o nwere onye a na-aza ajụjụ o nwere onye gọvanọ nke rụọ flyover ekwugharịa ọ sị na ife ọ chọ ka ọ lụ ego ọha ọha nye gị ego jide isi ọ na-ekwu okwu otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya bụ akwụdo onye ọbụla nwara anwa kpọpụ onye Igbo sị na ọ na-eme trafficking human trafficking eje nwụrụ onye trafficker ahụ nwụnata ebe a taa ya afụfụ kpọnata ụmụ nwaanyị anyị niile na-agba akwụna na mba ụwa dị iche iche ekwesịrị inwe Igbo Union ya ada alụ ụdị ọrụ a ụmụnna anyị nọ na mba ụwa nọcha na ya enwe representatives o nwe ndị nọ na nga na Ethiopia nwee ndị nọ n'obodo dị iche iche ife ha na-eche bụ onye ya bịakwuoru ha ọnụ ha ofu onye uwe ojii gwara m na ọ na-abụ ha nwụde mmadụ ife ha ji ama ụdị mmadụ ọ bụ ndị bịara okwu ya na enwe ha na ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ bịara okwu ya ama na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ kama na ụkwụ ka ọ zọfie kama na ụzọ ka o furu mana nke ụmụnna anyị nọcha o nwere onye na-ajụ ese ọ dị mwute ọ na-agbawa obi biko ana m ayọ ọ bụrụ na anyị enwe this Igbo Union ebe ọ bụ na ndị nwe obodo a sị na ha achọghịzi iji ntị wee nụ Biafra ọ dịgo dead and buried nsogbu adịrọ mana nnwere onwe ndị Igbo adịbọ dead and buried afa ha na-esenụ anyị akpọdobe nnwere onwe anyị enwere ike ịkpọ ya afa ọbụla anyị nwere ike ịkpọ ya mana ọ bụrụ ma nke a politically ka anyị kwetanụ ka anyị ghara azọwa n'afa ịzọba afa ọ bụrụ na ị hapụrụ object na-apọshu shadow amụnwa ama akpọkuzi afa ahụ mana aka m na-ekwu okwu nnwere onwe ndị Igbo maka ejirọ afụfụ anya isi afụfụ abụghị uru ụmụnne m anyị ataghị ya ka ọ dị na mma anyị na-arụ ka enyi anyị na-eri ka anwụnta otu a m na-ayọ ka e bidonụ bụ otu ya-ajụ ajụjụ ndị lokal gọọmenti ndị senators ndị house of rep ha ya-adị answerable n'otu a ụdị ego ndị a na-eri chineke meelụ mmadụ ebere negodu ka anị igbo dị ma ndị nọgo na federal post 20 something years 20 something years a na-agụsị property ha nwere o doo gị anya na ego ndị igbo o nwere onye ya-ajụ ha ajụjụ e nwere onye ya-asị federal gọọmenti mọ efcc ife ha nata nwanne anyị nwoke Ike Ekweremadu na ọkwa ego anyị maka 40 something property a na-ekwu anata ya ọ ka bụ nke etresi n'afa ya ego ndị igbo e were ya rụwa federal road dị n'anị igbo a sọsọ na constituency onye ahụ si echehọ m na ọ ya-adị onye ọ dị enyi mere enyi ya ife mmadụ na ya obi na-eme ụmụnne ya otu ọ dị onye ukwu ka ọ dị onye nta maka ọ nkịta richara nsị buru n'ọnụ ka a ma na-eri nsị mana ọtụtụ nkịta na-eri nsị biko ana m atụ alo ọ bụ na a ya-enwe otu dị otu a ka e nwee na ebe anyị nọkọrọ ọnụ maka adịghị okwu ukwu azịza ka o ji abụ onye kwugharịa a gbọọ ya ụja o mechie ọnụ onye nke kwuru okwu a nwụrụ ya tii na nga ndị e tiri na nga enwerọzi onye na-ekwute okwu ha ekwesịrị enwe ife ndị Igbo chọrọ otu a ya-asị na anyị chọrọ ife dị otu a n'anị Igbo ọ bụ n'Imo ọ bụ n'Abịa ọ bụ n'Enugwu ọ bụ n'Ebonyi anyị chọrọ ife dị otu a n'anị Igbo gọvanọ nke rituo nke pụrụ apụ rụọ ya ọkara nke na-abata ọfụ arụtọpụ ya maka ọ bụrụ na ọ sị rapụ ndị gọvanọ ka ha lụba ife sọọ ha nụ o jiri aka o wepụta ajenda ndị o merụ ndị o merọ onye ọzọ batakwa o wetakwa ajenda ya enwe abandon project ọ bụrọ ka e si achị ọchịchị ekwugo m ya ọtụtụ oge na ekwesịrị na ọtụtụ ndị a na-achị ọchịchị jee ya mụọ ọchịchị ekwesịrị ka e nwee continuity maka ọ bụrọ ife ha chọrọ ka ha na-arụrụ anyị na ọ ife anyịnwa chọọ onye chọọ ịchị ọchịchị otu a ka ọ ya-abịakwute otu a gwa ya nekwa ife ndị Igbo chọrọ o tii ya na ajenda ọ bụrọ o ruo ha dee ife sọrọ ha nụ wee na-enye anyị balloon promises nee ka anị Igbo dị onye kwuo okwu a kpaa nkata suo ya imi mmadụ one ka unu ya-egbu biko na ife m ji ayọ maka igbo union a bụ ife ya bụ eme ka anyị rapụrụ nke a na-ewepụtara anyị na-ahọpụtara anyị onye isi e nwere ọha na eze yut e nwere nke ndị okenye kedu ife na-emenụ onye na-ajụ ese ụmụnne anyị na-anwụ anwụ ndị na-efu efu onye na-ajụ ese ha ndị eji na nga ekpechagoro ikpe ndị asa ajọ mpụrụ bel ọgwa ekpecha na ikpe ndị aka ha dị ọcha kedu onye na-ekwu okwu mpụtara akwụkwọ a tụrụ maka nwanne anyị nwoke mmadụ ndị na-etiri ya ọnụ anyị ama adịrịkwa otu agaba ahụ anyị etikọnụ obi ọnụ tikọ onu ọnụ anyị na-ekwu ọ bụrụ ofu okwu ka anyị ncha na-ekwu ọ bụrụ ofu ife ka anyị ncha na-achọ maka anyị so na-amebe amarụ na ndị Igbo anọkọ ọnụ ọnụ anyị ataghị afụ ka anyị abịakọ ọnụ enwe mkpụrụ mmadụ one ma one sị na ha ya adịrụ ụmụnne ha anyị amara one ha dị mana abịakwa aka ụkpaka ndị nọ obodo oyibo a na-eti ha chọrọ ịbata 5-10 years ụfọdụ abatabero ụfọdụ ụmụnne anyị na-arụ amị ndị na-arụ polisi ndị na-arụ na ife gbasara nche n'obodo a na-akwa akwa arịrị na-akpọ m n'ekwentị agwa m ndị ha jicha 5-10 years wee kaa n'ọlụ ha na-alụ gafegoro ha n'ọkwa aṅụrị ha na-enwe mgbe ha na-akpọ m maka ife gbasara akwụkwọ a na-achọ ịtụrụ ụnụ na-ezi pepụta anyị eso wee kwuo na atụcha akwụkwọ ọ bụrụ na ọ pụtara anyị ebidokwa kwuo ife anyị na-ekwu ọ nke m ka m na-ekwu ife ka ụwa na-anụ olu ọ bụrụ na o mechaa mpụtara ụlọ ikpe a bụrụ na ofe fọọ ya ha wee debe ahụ na ọchịchị ya na ọchị ya na ahụ ya afọ ya nnwere onwe ndị Igbo ka mụnwa na-ekwu amadụzie ka anyị adịzi ọ na-abụ onye ohi na-ezu ori ọ na-akwado onwe ya ụzọ mgbafu ọ marakwa na ndị nche na-akwado ụzọ ha ya esikwa jide ka anyị na-achụ nụ nke a ka anyị maa na nnwere onwe ndị Igbo bụ onye kacha mkpa enwerọ tribe ọzọ na-ekwu okwu inwere onwe gosi na ọ sọ anyị nwa nechi anya fụ na anyị emegbu ife dị ebe anyị ma anyị azọta nwa onwe anyị nọọ ka agbasa ndụ ka anyị ekwu biko zisa anyị onyonyo a afa brọda pọmchi ka emesịa